an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni kisi ni hinɛ ni barika foli ye Ala k'o jiidi an kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan a balimakɛ ni a denkɛ n'a mɔdenkɛ n'a ka garibukɛ don Nuru Dine El Hadj Banjugu Dunbiya Bamakɔ Yirimajɔ ATTbugu 759 logements ee sigi bɛ boli fɛn min kan bi o ye an badenw ye ɲininkali caman tɛ ko an na an bɛ o ɲininkalikɛbaaw fo k'u barika da sabu an ka sigi ɲininkali ka di an ɲɛ la kosɛbɛ ni ɲininkali o ɲininkali nana n'an bɛ min jaabi dɔn ni ala ka diɲɛ ye an b'o jaabi an b'a ɲini ala fɛ ala k'an nɛn sabati tiɲɛ kan ala n'a ka kira ta n'an yɛrɛ tɛ min dɔn sabu min b'a bɛɛ dɔn o de ye ala kira ye sallallahu alaihi wasallam an karamɔgɔw balolen don dugukolo kan n'an tɛ min dɔn an b'an karamɔgɔw ɲininka a la mais an bɛ min ɲini ɲininkalikɛbaaw fɛ o de ye ɲininkali wo ɲininkali n'o bɛ na a k'a sɔrɔ kaasatan ɲininkali min n'o kɛrɛnkɛrɛnnen don ka ɲɛsin i yɛrɛ bakun ma a kana kɛ ɲininkali ye ɲininkali min bɛ maa dɔ de kan o ɲininkali an kan'o kɛ min b'i yɛrɛ bakun kan min b'i nafa a kamanagan b'i la i bɛ fɛ k'a dɔn a filanan ye ɲininkali min a b'i ka diinɛ de kan a bɛ se ka diinɛ maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen nafa o ɲininkaliw ni ala ka diɲɛ ye an da bɛ se o jaabiw ma a sabanan ye jumɛn ye ɲininkali min n'a bɛ jamana yɛrɛ ka taabolo de kan jamana ɲɛmaaw ka taabolo dɔ de man ɲi walima i ma fɛn dɔ de faamu o na o jaabiw bɛ se ka kɛ ɲininkali min y'an sɔrɔ nin waati in na ka caya o de ye fɛn min bɛ jamana kɔnɔ nin tile filanin la n'o ye ko an balima dɔw gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ jamana bɛ degun la k'u ye an baden dɔw ye minnu ye sanu kɛ cogo bɛɛ lajɛlen ye fo ka t'o k'u dama wasoko ye dɔw y'a shɛniw don kan la min dansagonna olu ka faamu na dɔw y'a dulɔkiw don dɔw ye sanu sabaraw don dɔw yɛrɛ ye sanu banfulaw don u kunkolo la aa ko karamɔgɔ banjugu n'a ma dɔ fɔ nin na di dɔw yɛrɛ ko ko jamana bɛ halaki mais nin ye yɛlɛko de ye an bɛ min fɔ dɔrɔn o de ye jaabi ye jaabi fila ye silamɛya ka diinɛ o ye ala ka diinɛ ye ala ka diinɛ tɛ mɔgɔw ta ye min bɛ bɛn e ma o tɛ ala ka diinɛ ye min bɛ bɛn ne ma o tɛ ala ka diinɛ ye ala y'a ka diinɛ fɔ k'o bila yɔrɔ min an b'o to yen de kira sallallahu alaihi wa sallam a ka hajatil wada'i la ala ye kuranɛ aya dɔ jigin ala kira ma alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islama dina muhamadu n y'i ka diinɛ dafa i kan halala ye halala ye fo ka taa se lahara don ma maa t'o haramuya tun haramu ye haramu ye maa tɛ se k'o daga bilen o kɔrɔ ye ala ko min ka ɲi maa si tɛ se k'a fɔ k'o man ɲi o bɛnna e ma o ala k'o ka ɲi o ma bɛn e ma o ala y'o daga kaban e tɛ se k'o haramuya silamɛya ka sariya la muso ka kiiri ye jumɛn ye sanuko la cɛ ka kiiri ye jumɛn ye sanuko la silamɛya ye sanu haramuya cɛ ma ni yɔrɔ dɔw ye k'a daga ni yɔrɔ dɔw ye silamɛ cɛ ka sanu bolokɔnina nɛgɛ don i tɛgɛ la o ye haramu ye silamɛkɛ ka sanu nɔnɛti don i ɲɛ na o haramuyanen don silamɛkɛ ka sanu sabara don ye haramu ye silamɛ kɛ ka sanu goromɛti don ye haramu ye silamɛ kɛ ka sanu sɛni don o ye haramu ye silamɛ kɛ i bɛ se ka sanu don i ka bere la bere min n'i bɛ taama n'a ye baasi ti o la silamɛ kɛ i bɛ wurudi kɛ ni kɔlɔsi min ye ka sanu don o la silamɛya n'o tɛ haramu ye silamɛ kɛ a tɔgɔ ye di i bɛ kɛlɛ kɛ ni npanmuru min ye ka npan kala ka sanu kɛ k'o masiri k'o cɛɲɛ o tɛ haramu ye mɛ fɛn min ye muso ta ye silamɛya ma nin si haramuya muso ma silamɛya sariya y'a daga muso bɛ se ka sanu banfula don a kun na haramu tɛ muso bɛ se ka sanu duloki don muso bɛ se ka sanu tafe siri muso bɛ se ka sanu sabara don silamɛya ye min haramuya muso ma o de ye ko a kana dumuni kɛ sanu tasa kɔnɔ a kana ji min sanu jifilen la mɛ n'o bɔra a la fɛn fɛn ye muso farikolo ye n'a ka di muso ye a bɛ sanu don a kunkolo la k'a daminɛ a kunsigi la fo ka taa bila a senkɔni laban la a b'a bɛɛ lajɛlen kɛ sanu ye silamɛya sariya m'o haramuya o ye ala ka diinɛ ye o ye an donbɔlen ye haramuya ni halalaya kɔnɔ mɛ n'an nana an ka mɔgɔya de kɔnɔna na An bɛna a ye ala bɛ fɛn dɔ fana fɔ an ye tuguni ko o perepere latigɛ o ye jumɛn ye ala b'a fɔ an ye ko a kana dansago ala tɛ dansago kɛbaa fɛ ala tɛ dansago kɛbaa fɛ o kɔrɔ ye jamana bɛɛ n'a ka da de don mɔgɔ bɛɛ n'a ka da don jamana dɔw bɛ yen olu bɛ se ka fɛn dɔ kɛ mais o bɛ bɛn olu ma o tɛ dansago ye olu fɛ yen mais anw fɛ anw bɛ jamana min kɔnɔ an ka jamana faantan jamana de don n'i ye diɲɛ faantan jamanaw kɔnte anw ka faamaw n'i y'u ye yaala la dɔrɔn u bɛ gɛrɛbuya de la ka caya n'i ye gudɔrɔnba dalen ye anw ka jamana kɔnɔ ka caya i b'a sɔrɔ gɛrɛbuya dɔ de y'a da dɔgɔtɔrɔso jɔlen ye anw fɛ yan caman ye gɛrɛbuya de bɛ kɛ ka taa o dɔgɔtɔrɔsow jɔ o kɔrɔ ye anw ka jamana bɛ balo ka caya ni mɔgɔw ka hinɛ an na de ye wale bi wale la n'an tora k'o kɛ o bɛ e kelen de bolo tari o bɛ aw maa damadɔ de bolo mais jamana min maa kɛmɛ sarada o maa kɛmɛ sarada la maa bi seegin ani kɔ o de ye faantan ye an bɛ se k'a fɔ a ka ca o bɛɛ ye mais an kana dansago kuma na maa kɛmɛ sarada maa bi seegin ni kɔ de ye faantan ye mali la min bɛ se i yɛrɛ kɔrɔ Mali kɔnɔ o ka dɔgɔ dɛ, n dahirimɛnin bɛ n bolo n bɛ daraka sɔrɔ k'a dun n bɛ tilelafana sɔrɔ k'a dun n bɛ surɔfana sɔrɔ k'a dun n dahirimɛnin bɛ n bolo n suturalennin don o de ka ca Mali kɔnɔ an b'o de wele ko setigi mɔgɔw ka hakɛ to an yɛrɛw b'a fɔ an ka bamanankan zala la ko fiyentɔdugu maa ɲɛ kelen y'o faama ye koyi dugu min bɛɛ ye fiyentɔ ye ɛ ɲɛ kelen bɛ min kun o y'o dugu ɲɛmaa ye dɛ silamɛw o kɔrɔ ye mɔgɔ min bɛ daraka ni tilelafana ni surɔfana sɔrɔ dugu maa cɛla dugu mɔgɔ minnu tɛ dunko fila sɔrɔ e ye olu cɛla faama ye o tuma na an bɛ min fɔ an balima minnu bɛ ka ka nin wale ninnu kɛ an balimaw de don parce que an ye mɔgɔ o mɔgɔ tɔgɔ mɛn an na an ma kerecɛn tɔgɔ mɛn an na an ma yahudiya tɔgɔ mɛn an na an ma tɔgɔ yɛrɛ mɛn an na tɔgɔ min ni an bɛ se k'a bisegiya ko o tigilama bɔra du kɔnɔ du min ye kafiri du ye an ye mɔgɔ o mɔgɔ tɔgɔ mɛn a na a bɛɛ ye silamɛ tɔgɔw de ye hali n'a sɔrɔla anw n'u ti ɲɔgɔn dɔn an t'u ka diinɛko kalama nka an tɔgɔ kɔni an ma kafiri tɔgɔ kɔni mɛn a mɔgɔw la o la an bɛ min fɔ u ye o de ye ka hadamadenya ladili kɛ k'u bilasira u ka sabali u ka sabali jamana kɔnɔ dansago man di ala ye ala bɛ fɛn dɔw se di mɔgɔ ma kira sallallahu alaihi wasallam a ye silamɛ bali ko aw kana ji tiɲɛ aw kana ji tiɲɛ ji min b'i ka seliji bɔ aw kana dansago seliji ta ji la ji min b'i ko k'i bɛrɛbɛn a bɛ nɔgɔ bɔ i la ko aw kana dansago koli ji tali la ko a y'aw to a koli la a y'a to a minni na ji kunna ji min bɛ aw labɔ ko a ka miiri se a silamɛ ɲɔgɔn dɔw ma yɔrɔ wɛrɛw la yɔrɔ minnu mɔgɔw bɛ yen olu ti ka ka ji sɔrɔ k'a min yɛrɛ o tuma na se bɛ e ye fo ka taa sanu banfula don i kun la se bɛ e ye fo ka taa sanu duloki don i yɛrɛ la se bɛ e ye fo ka taa sanu sabara don i sen la o se bɛ e ye jamana kɔnɔ jamana min dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ mɔgɔ dɔw tɛ ka se ka da hali dilan kan banabaatɔ bɛ taa an fɛ bamakɔ yan walahi u bɛ munumunu de i bɛ taa hôpital du mali la olu b'a f'i ye ko pilasi tɛ yen u bɛ banabaatɔ bila ka taa gabriel ture la olu b'a fɔ ko pilasi tɛ yen i bɛ munumunu olu b'a fɔ i ka taa pɔnze dɔgɔtɔrɔ dɔ bɛ n'a fɔ i ye k'i tɛ taa kiliniki la n ka cɛ ko pilasi ti yan fɛnɛ dɛ f'i bɛ obilize de ka taa dɔgɔtɔrɔ dɔ kɔkise kɛrɛfɛ ni dɔɔni min ko i b'a di o ma o bɛ taa li dɔ ɲini wo kɔrɔ ka taa d'i ma jamana min b'a la ka taa ten a kana o bɛɛ dulon faamaw kɔni na bilen n'o se bɛ e ye balimamuso li fila san ka t'o di dɔgɔtɔrɔso dɔ kɔni na an bɛ waati min na jamana min kɔnɔ mɔgɔw dɛsɛlen bɔlen don mali erezɔn dɔw la moti mara maa tilancɛ bɛɛ bɛ bamakɔ yan bi olu b'a la ka si garabaliw de la u ni sagaw ni misiw ni baw de kɛlen bɛ ɲɔgɔn sigiɲɔgɔn ye dilan dilan t'olu yɛrɛ bolo hali tobilikɛ barama t'a dɔw bolo maa bolilen bɛ minɛn caman t'a bolo wa maa min b'a la ka boli saya ɲɛ n'o ye min sɔrɔ bɛ taa n'o di mɛ nin bɛɛ se bɛ aw ye sanu banfula se bɛ aw ye o jamana kelen kɔnɔ aw balima dɔw bɛ yen minnu b'a la hali sabara t'olu sen na e ye sanu sabara don i sen na dɔ ma babili sɔrɔ dɔrɔmɛ kɛmɛ ka don a sen la jamana min kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen walahi daraka u bɛ boli sɔgɔmada fɛ de dutigi bɛ soli ka taa ɲini ka na denbaya bɛ daraka don dizɛri maliyɛ dɔw b'a la ka balo ten bi maliyɛ dɔw bɛ yen dunko kelen tile kɔnɔ n'o bɔra a la kaban duden bɛɛ b'i yɛrɛ ye taa mali ekɔlisow kɔnɔ walahi mali dan tɛ bamakɔ ye ko an bɛ fɛ k'o de fɔ mɔgɔw ye a dan tɛ n balimakɛ e bɛ quartier ni min kɔnɔ ye a dan tɛ n balimamuso i bɛ quartier ni min kɔnɔ ye munumunu mali ka bon koyi yɔrɔw b'a la ekɔlisow b'an fɛ jamana in na yan walahi soden kelen jɔlen tɛ dugu dɔw la ko ekɔliso o dɔw b'a la ka kalan kɛ karani de kɔrɔ sigi ban t'a dɔw bolo ekɔlidenw taatɔ ni kuruni de bɛ taa ekɔliso la u segintɔ ni kuruni bɛ segin u bɛ sigi o de kan ka kalan kɛ ekɔliden joli ka ekɔli bɛ tiɲɛ mali dugukolo kan bi k'a sabu kɛ se tɛ fa ye se tɛ ba ye donc jamana min b'a la ka taa n'o taacogo ye an bɛ min fɔ an balima ninnu ye u ka nin ko in danda u ka nin ko in danda an y'a an y'u ye koyi jɔn ko ala an y'u ye bɛɛ y'i ta jira min bɛ se ka min kɛ bɛɛ ye dɔɔnin dɔɔnin kɛ nka an b'a ɲini u fɛ ala jaati kosɔn u ka sabali silamɛya ka diinɛ haramuya an y'o fɔ k'o walawala silamɛya ka sariya la a bɛ bɛn muso ye sanu ka di i ye cogo o cogo farikolo la silamɛya ka sariya ma dansa bɔ a la mɛ kira ye sahabakɛ dɔ ye sanu bolola nɛgɛni b'a tigɛ la a ye kira fo min kɛ kira y'a lajɛ kira ko nin ye mun ye a ko sanu de don kira y'i bolo kɛ ka sanu bolola nɛgɛ in sama ka bɔ a tigɛ la k'a lafili a kira ka maa bolofɛn minɛ k'a fili a ye kira ka sɛbɛn bɛɛ ta k'a lajɛ ko kira ye mɔgɔ dɔ bolofɛn minɛ a na k'a fili kira ka ɲɛnamaya bɛɛ a ye fɛn min minɛ k'a fili maa na o ye sanu bolola nɛgɛ ye cɛ dɔ bolo la a ye sanu sama k'a bɔ a la k'a lafili donc o kɔrɔ ye a ti bɛn cɛ ye mɛ muso bɛ se k'a don fɛn dɔ dagalen don mɔgɔ ye mɛ n'i bi maa minnu cɛ la ni maa bɛ seli la sura min ka nɔgɔ i ma i b'o kalan mɛ n'i bɛ ka seli ni mɔgɔw ye kira ko ko n'a bɛ seli ni mɔgɔw ye ko a ye seli fɛgɛya maa fasɔn bɛɛ b'a kɔfɛ maa bɛ sɔrɔ kɔfɛ min kɔnɔ bolilen don maa bɛ sɔrɔ kɔfɛ mako gɛlɛn dɔ bɛ min na ni seli in kuntaala janyana limaniya bɛ tila a la maa bɛ sɔrɔ kɔfɛ min ye cɛkɔrɔba dɛsɛlen ye walima musokɔrɔba dɛsɛlen ye o tuma na ko a ye seli fɛgɛya k'a bɛrɛbɛn aw minnu ye alimami ye mɔgɔw ɲɛma o la an b'o kangari da an balima ninnu ye u bɛ jamana min kɔnɔ u ka jamana lajɛ jankɔ an bɛ lahala min kɔnɔ a kana ɲɔgɔn lajɛ a kana a ka sew lajɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman di u ma ala ka hakili ɲuman di u ma min bɛ tugu o la ne tɛ digi nin kɛbaa ninnu la n b'a ɲini silamɛw yɛrɛ fɛ an man kan ka digi olu la an ka kan ka digi an ka jamana dɔnnibaaw de la jamana min kɔnɔ normalement ni maaw banana u ka kan ka taa dɔgɔtɔrɔw de sɛgɛrɛ mɛ ni mɔgɔw nana a ye ko dɔgɔtɔrɔw ka bana ka jugu ka tɛmɛ olu ta kan a banabaatɔw b'u da so kɔnɔ saya b'u sɔrɔ yen de koyi ni banna bɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye karamɔgɔw diinɛ ɲɛfɔlaw alimamiw wajulikɛlaw a bɛ fɔ minnu ma karamɔgɔ n'o ye ala ka karamɔgɔ ye olu de ka k'a jira mɔgɔw la a kana dansago a ye diɲɛ kɛ tɛmɛsira ɲini yɔrɔnin ye a ye kira ladege sallallahu alayhi wa sallam a ye seyidina abubakari ladege a ye seyidina umari ladege a ye seyidina usmani ladege a ye seyidina ali ladege i bɛ ninnu fɛn o fɛn ye ninnu ye ala ɲininaw de ye ninnu ma diɲɛ ɲini bon jamana kunfinw olu k'a k'a kun ye dɔnnibaaw de la ko dɔnnibaaw de bɛ ka ka ɲugun diɲɛ masiri la diɲɛ masiri dɔnnibaaw de tun b'o kɛ bolo kɔfɛ koyi n'o kɛra kunfinw tun bɛ dɔnnibaaw ladege mɛ anw ka jamanaw dɔnnibaaw kunfinw bɛ ka k'a ye de diɲɛ ka di dɔnnibaaw ye bi ka tɛmɛ olu yɛrɛ kan dɔnnibaaw y'a jira ko diɲɛ de ye ɲinifɛn ye dɔnnibaaw y'a jira ko waso de ka ɲi dɔnnibaaw y'a jira ko yɛrɛjira de ka ɲi dɔnnibaaw y'a jira ko ni fɛn bɛ min bolo diɲɛ kɔnɔ ko o de ta ye diɲɛ ye ɛ o tuma na ni dɔnnibaaw bolila diɲɛ nɔfɛ ɛ kunfinw bɛ jɔ bilen ya o tuma na nin de ye balaw ni masiba ye mɛ an b'a ɲini k'a ɲini kunfin ninnu fɛ u k'a faamu ala ka alijinɛ jɔlen tɛ dɔnnibaa ye ala ka alijinɛ jɔlen tɛ kunfin ye ala ka alijinɛ jɔlen don jɔnni ye inna akramakum indallahi atqakum maa min ye ala ka maaba ye maa min bɛ siran ala ye maa min ye kunfin ye hali n'a tɛ huruful hijaiya dɔn a tɛ a dɔn a tɛ ba dɔn mɛ n'a siranna ala ye o de ye ala ka maaba ye alijinɛ ye olu de ta ye mɛ mɔgɔ min ye kuranɛ bɛɛ durusi a kunkolo kɔnɔ n'a taamana kuranɛ bɛ seri ka bɔ a farikolo la n'a ma siran Ala ɲɛ Ala mago si t'a la Ala mago bɛ a siranɲɛbaa de la wa maa min bɛ siran Ala ɲɛ o de ye Ala ka maaba ye siya ko tɛ cɛya ko tɛ musoya ko tɛ o tuma na an b'a ɲini kunfin ninnu fɛ u kana dɔnnibaa ninnu lajɛ dɔnnibaa minnu bɛ diɲɛ nɔfɛ sabu an y'o maaw y'a la minnu ko an b'a kɛ sabu an ye karamɔgɔ dɔw ye tan an ye karamɔgɔ dɔw musow ye tan an ye karamɔgɔ dɔw denw ye tan an ye karamɔgɔ dɔw ka lahalaw ye nin lahala cogo ninnu na bɛɛ n'i kunko de don lahara la taziru waziratun wizra ukhra mɔgɔw ka sɔn o yɔrɔ in ma lahara ala tɛ taa mɔgɔ dɔ minɛ mɔgɔ dɔ ka kɛwale ko la koyi karamɔgɔkɛ ye min kɛ o b'o ni ala cɛ e kunfin komi e b'a dɔn kaban ko a ma ɲi siran ala ɲɛ e k'a to yen kana n'a kɛ ko karamɔgɔ y'a kɛ wala yajrimannakum sana'an qawmin ala alla ta'dilu a'dilu huwa aqrabu littaqwa inna allaha alimun man ittaqa aw kana n'a fɔ ko bɛɛ tiɲɛna n yɛrɛ bɛ tiɲɛ bɛɛ gɔlɔnen don n yɛrɛ bɛ gɔlɔ bɛɛ y'a kɛ a to n yɛrɛ k'a kɛ la ala ko aw kana kɛ ko bɛɛ ka gɔlɔ mɛ e min y'a dɔn ko gɔlɔniya ma ɲi k'e k'i tilen ne ala b'i sara ni bɛɛ ye ko tiɲɛnen kɛ ko e ka da a la ko bɛɛ y'a kɛ tiɲɛ don mɛ ne t'a kɛ ala bɛ bɛɛ tiɲɛnen minɛ don min ala b'i bila o don maa tiɲɛnenw na ɲɛbɔ e fɛ o don kɔni na o tuma na an b'o walanda jɔ yan ala ka faamucogo ɲuman di an ma hakili ɲuman bɛ ala bolo ya rabi ala k'a di an ma an balima minnu bɛ nin filisira kan an bɛ dugawu k'u ye ya rabi ya allahu ala ka hakili ɲuman di u ma ya rabi ala ka hakili ɲuman d'u ma jamana dɛmɛ ni jamanadenw dɛmɛ ni ala ye se d'i ma ala ma se di min ma ka hinɛ o na k'o dɛmɛ jamana dɔnnen don n'o de ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'o hakili nɔgɔya u ye bijahi nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum warahamatulayi wabarakatuhu